kuyambira lero mwa adani anga onse uli pa nsonga penipeni anatero dorothy pagulu pa anthu uku akukankha mkono wanga popita ku mpira tinali limodzi koma mpira utatha iye anabwerera ku sukulu yekha ndinayesa kumunyengerera kuti tikhale limodzi koma zinalephereka ndimaganiza kutereku ndimafuna kusiya kusewera timu yangayi koma nditayang'anitsitsa ndidaona kuti kunali kosatheka kutero timuyi tsopano imandisowa monga momwe timu iliyonse imasowera zigoli kuti ipambane inzake ndipo ndidali nditaipatsa kale ukulu wobaliza matimu onse moti panalibe timu imene sitinayitsutsumbetse koma posakhalitsa timu yangayi ndi ya dorothy tinayenera kukumananso timu yake imapita kokalandira chikho ikuwanda matimu onse nafe timaphophola mbali inayi mpaka wo kukumana mu chigawo chomaliza ichi ndiye chifukwa chake ine ndi dorothy tinapezana kwa alikwengwa Koma izi zisanatero, panali chikonzekero choti ine ndi Dorothy tipite kumudzi kwawo. Ndinafunitsitsa kuti ndikaoneko, koma timu yanga inandichonderera. Kundigwadira kogwira nako mwendo kunandimvetsa chisoni. Mutu wa mbuzi ndi pamalo pokwerera basi. Ili pa mtunda wa pafupifupi mamailosi asanu kuchokera mu Limbe tikamapita ku Mulanje podzera msewu wa Midima. Chakum'mwera kwa sitejiyi kuli phiri. Enanu mumadziwa kuti limatchedwa Malavi. Msewu umenewu watema phewa la phirili pang'ono pa sitejiyi. apa ndi pamene ndimatsikira pochokera ku limbe chamunsi mwa siteji muli chisamba namwali mtsinjewu uli chakumadzulo kuchoka pa siteji pang'ono chabe kumalowera chakumunsi kwa msewu wa midima chakumanzere kwakhotera msewu wina pamenepa pamatchedwa pa chipilala patsogolo pa msewu umenewu timawolokera chisamba namwali pamalo pomwe mtsinjewo wakomana ndi sendekwe mukawoloka nkupambana mudzi wa mkwate ndidzakutchani andapondapo chifukwa kwathu mudzakhala mutapondako tsiku la mpira ine ndi dorothy tinanyamuka limodzi kuti tikakwere basi timapita ku kamuzu stadium kutereko ndidali nditathawa ku mbindikiro wa anyamata osewera mpira akuluakulu a timu yanga ponditengerako amati kunali kwabwino kuti ine ndi osewera anzanga tidziwane kaseweredwe tisanakomane ndi adani koma dorothy anapangitsa kuti ndinyozere lamuloli sinkadatha kumusiya dorothy kumudzi nthawi yonseyo osamuyendera pa siteji mbuye kufika tinaona minibasi ya gulu langa imapita kwa aliwengwa kuti ikanditenge nthawi yomweyo inatembenuka kuti tikwere kuli bwino kuyenda pansi sindimafikitsidwa pa mpira ndi magudumu achidani munamva kuti anthu amukalabu yanga ndi amalinyira osasenda kanthu anafunsa dorothy uku akukoka tsinya koopsa uku akukankha mkono wanga kwinaku akundiloza ndi chala bwanawe dona yako ndi ululu ikukana kukwera muno koma kulolera kupha nyerere anafunsa mmodzi wa osewera anzanga omwe anali mu minibasi iwe uli ndi mutu wa mbuzi eti usandinyase ndi nkhope yosaonekayo ukandiyankha ndiye kuti ndiwe mbuzi ukati usandiyankhe ndiye kuti timu yako ndiyogona anatero dorothy akumuyang'ana mnyamatayo momuderera uku nayenso akumuloza mwamwano ndi chala tsika tsika tsika ukathane nayo nyadziyi pansi anakuwa ambiri mwa anyamatawa mminibasi uku ena akumukankhira mnyamata uja panja mnyamata sanatuluke anasonyeza luso lake la kugwirira pa golo pogwira mpando kuti asamutulutse musiyeni anatero mmodzi mwa osewera mpira kumbuyo nanga amaputiranji matendawa anafunsa mmodzi wa anyamata patsogolo wapatsogoloyo anayithamangitsa nkhaniyi ngati anali ndi mpira kufuna kugoletsa mnyamatayo anandiyang'ana hey ndikudziwa nyadzi ingakuwaze mbama utapusa oho ndiye chifukwa chake unathawa ku mbindikiro dzulo lija anandifunsa ogoletsayo bwanawe walowa mkati nkadalekeranji kubwera kuno kumudzi kuti usiku nkagone pa manda agogo anga iwe chikho sukuchifuna ndinafunsa sitikukamba za chikho ife oweruza tikuona kuti mphwathuwe sudafike ukanali mnjira ukanakhala wina ukanayambiratu kufunafuna msika wina chifukwa ukali umenewu ukadzafika pachimake sudzakumwetsa madzi ndinayankhidwa kwa ine uku kunali ngati kulephera kugoletsa chifukwa zomwe ndinamufunsa si zimenezi kodi nyadzi imeneyi imakukonda anandifunsanso goli uja uku ndikuti ndizikhala pa mpando zinandinyasa chifukwa iyeyo adaona kuti nkhani inali yosavuta kuyigwira nthawi yomwe anzanga onse mu minibasi adayilandira nkhaniyi ngati mpira ndi dalaivala yemwe adayiyendetsa izi ndi zotumidwa za muwanthu chikulire changa sindidaone namwali woloza mwamuna ndi chala ndiye kuderera timu yonse chiyambire kuyendetsa anyamata sindidakomane ndi zimenezi tikanati sitikupita kumpira ndikanatsika kuti ndionane ndi namkungwi wakuno anatero dalaivala wachiyani adafunsa wogoletsa uja amutengere namwaliyu muchisamba namwali kuti amupatse mwambo mwenso wachita zimenezi popanda kanthu awa ndi malodza ku mpira sitikaphulako kanthu tidzikangosilira anzathu akusimbwa ndi chikho anatero dalaivala mokhumudwa uku akuliza galimoto akumuyang'ana dorothy mawuwo anaziziritsa anyamata onse mu minibasimu sindidayankhe funso lokhudza chikondi cha dorothy kwa ine kuteroku maganizo anga adali atandifikitsa kale ku bwalo la masewero ndimaganizira njira yomukhaulitsira zanda uyu anali osewera mpira yemwe adaniwo adagula kuchokera ku timu ina Uyu ndi amene adapangitsa kuti timu ya Dorothy ipambane matimu ena n'kukafika mu gawo la malecheleche.